Takulandirani ku Malawi News Daily Updates, kuchimake kwa nkhani zochitika ku Malawi. Ngati channel chathu icho mwangochipeza kumene, pangani subscribe kuti nkhani za ku Malawi samakuphonyeni. The DC purezidenti wa anthu osauka woyamba kuno ku malawi ndikufuna ndinene kuti ine ndimayimirira amalawi amalawi wosauka ine sindiyimirira chipani inetu sine wa dpp koma dpp yo ikachita bwino timayiyamikira koma ngati ingapange mbwerera timayibandula ine si wa udf ine si wa aford ine si wa mcp koma ngati ingapange bwino mcp yo timayiyamikira ngati ingapange mbwerera timayibandula choncho ndine osiyana kwambiri ndi ma activist ena amene amachita belong to a particular party ine sine wachipani sizisonyeza kuti chifukwa chokuti ine ndimachokera ku mulanje ndiye mwina dpp yo ndi ya alomwe ndiye kuti ine ndine wachipani chimenecho ayi ine ndimangoyima pa chilungamo kulankhula pa chilungamo ndipo olo kutabwera propaganda yotani olo anthu atanena zotani mbiri kuyipisa mbiri yanga motani kuti ndikhale mbali yawo ine sindimapanga zimenezo ine ndimangoyima pa chilungamo leronso ndiayimirira amalawi ndialirira mavenda nkhani yathu yayikulu ikupita ku mavenda komanso onse ogwira ntchito ku chipatala komanso m'boma amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana makamaka ikafika nkhani ya ma allowance komanso tiyalirira ma onse amene ma suppliers amene amapereka katundu wawo osiyanasiyana ku ma private companies kapena m'boma kuwaunikira ndi kuwalirira mavuto amene amakumana nawo koma mwina tisanayambe zimenezo uthenga umene ukupita m'mamawa uno kuboma ndi onena kuti ku chisi island kuzomba komanso madera ena ngati kumachinga mudziwe kuti fetereza osika mtengo iyi sanafike anthu adakalibe ndi makuponi kuphalombe mkati uko kuswang'oma uko anthu kumeneko sanagulebe fetereza kumadabwa kuti kodi kuno kuchisi kuzomba kwajali kupita uko anthu adalakwa chani kodi nanga ndi mmene chimanga chikupangiramu akumachingawa adalakwa chani amenewadi athira fetereza uwu ndi uthengatu ukupita kuboma choncho tikamalankhula choncho enawo amanena kuti ayi ameneyo ndi wamisala e watumidwa ndi a mcp watumidwa ndi anthu otsutsa hrdc amutuma anthu ena ake achithyola amutuma ena ake achimwendo kuti azilankhula zimenezo kutereko zinkakoma nthawi ija tikulankhula zoyipisa anthu amenewo ndikumalankhula za udf kapena kumalankhula za dpp kapena kumalankhula za pp kapena kumalankhula za utm mumakondwa kwambiri inde ine ndizapitirira kuyima pa chilungamo moti chimene ndikukuwuzani ichi ndi chilungamo chokhachokha kunena kuti kuchisi island kuzomba kumeneko komanso madera ena kumachinga ndi madera ambirimbiri fetereza uja sanafike ndiye zili ndi inu aboma muganizirepo pamenepo unduna wa zamalimidwe mupange machawi chifukwa anthu padakali pano chimanga chayamba ndithu kukula koti fetereza sichidathiridwe nkhani yathu yoyamba lero tiyalirira mavenda amene amaphwekesedwa kuno ku malawi kodi ku malawi kunoko anthu amaphwekesa zinthu kwambiri koma venda ndi munthu wofunikira kwambiri mu chitukuko cha dziko mwina timangomu uh, chepetsa vendayi kuno ku malawi koma venda ndi munthu wofunikira choncho mavenda akukumana ndi mavuto osiyanasiyana mavenda aku northern region mavenda aku mzuzu mavenda aku lilongwe mavenda aku blantyre lero tiyambe kuwalirira mavenda a ku blantyre kwa achimwene anga a jomo osman kunena kuti mukugwira ntchito yabwino kwambiri yoyipanga blantyre limbe ikhale yooneka bwino komano musamawathamangise mavendawa ndi zikwanje taziyikaponi a human heart pakana kufika ndithu a oc a pa limbe ndikumakwera nawo minibasi kumagwira anthu eh -eh. inuyo mukanapeza malo abwino amene akuyenera kuti anthu onse amavenda ogulisa zinthu zawo ena chinangwa ena mbatata ena nandolo ena nthochi azikakhala kumeneko koma osakhala kufika saizi yomawamanga unyolo ngati anthuwo ndi macriminals kufika saizi yomawamenya pakana muli ndi gulu lina la chela zikwanje mabanya amene akumawathamangisa mavendawa ndi zikwanje ndikuona ngati pamenepopo tikulakwisa koma mukugwira ntchito yabwino kwambiri ku blantyre city assembly ndipo ndi meya yekhayo jomo amene akupanga zinthu zakupsa amene anthu anamuderera amene anthu anamunyoza koma mwala ok- o- mwala okanidwa uja ndi umene tinamangira nyumba pangodya Mavenda ena amene tikufuna kuwalirira lero ndi a ku Lilongwe makamaka ku Soka Market ku flea market ya Soka makamaka department kapena dera limene amagulisako sapato. Mavenda amenewa chaka ndi chaka kukangogwa mvula amakumana ndithu ndi msuweji manyi kuchokera mwa amwenyemu ampali amwenye ena amasegula chipaipi cha odala ndiye mmenemo mmachoka madaipa mmachoka makondomu mmachoka zinthu zosiyanasiyana manyi kupita ndithu mbali yonse imene amagulisa nsapato oti kunsika konse kuja kumakhala kukununkha ndimaona ngati a lilongwe city assembly mukanatengapo ndithu stepe kuonesesa kunena kuti venda uyu amene amapereka msonkho uyu amadula maphasiyu azikhala pa environment yabwino monga mmene zachitikira masiku apitawa sizinali bwinotu ayi kuona konse kuja manyi okhaokha ochokera mu bwalo la njovu mumwa amwenyemo tatiyeni pena pache muzipanga zinthu za ukhondo kodi mmene zili kumenekujako matenda anati abuka kufa anthu angati andi munayenera muachite discipline amwenye amenewawa kuti izizi za m'masuweji zawozi azizisamalira komanso asamangosegula mapayipi chisawawa and how do you expect someone kuti apange business pamalo ngati amenewo malo oti ayipisidwa ndi manyi okhaokha izizi sizikukhala bwino and izizi izi ndimadabwa nazo kuti kodi inuyo ma authorities mmamuganizira bwanji venda venda ni munthu wofunikira venda ndi amene amakhala amapanga nawo chitukuko muziko lina liliyonse mwina kuno ku malawi timangowaphweketsa koma izizi zimene zimachitika ku bwalo la njovu every year year in year out zimakhala zomvetsa chisoni kwambiri taonani mmene kunalili kuchokera uh, thursday last week friday last week saturday konse kuja kunali kukununkha anachita kulemba anthu ena aganyo kukakonzakonzako vuto lake ndilonena kuti amwenye ambiri amaopedwa inuyo ma authorities mmangopita kumeza kukakashako ndalama koma kuti muwauze kuti khalani aukhondo simmafuna andi izizi zomaphulisa-phulisa masuwejizi mamaujeni zosa mapaipiwa zimenezi zili konsekonse ngakhale mu limbe kuchokera apo pa shire highlands mmakhala mukununkha manyi okhaokha mu tauni imeneyi ya limbe mwina zisintha pamenepa mmene abwera a jomomo chimodzimodzinso mavenda a ku mzuzu amavutika kwambiri amachitidwa treated ngati ndi agalu yeti anthu aja abwera kuti azapange nawo chitukuko mu tawuni yathu ya ku matawuni osiyanasiyana kaya ndi ku zomba kaya ndi ku blantyre kaya ndi ku mzuzu kaya ndi ku lilongwe tinayenera kuti ife ma, a, ma assembly kaya ndi ku kasungu tikuyenera kuti tiya- tiyalemekeze mavenda osakhala kuwazuza anthu ena amene ndikufuna ndiwalirire mamawa uno ndi ma suppliers amene amachita supply katundu wawo kaya kuboma kapenanso iyayi kuma uh, private companies uh, mahotelo osiyanasiyana Lero tikamba za ma suppliers a ku Sunbird makamaka ku Nkopola amene akhala tsopano kupambana miyezi 7 sanalandire ndalama zawo. Kodi abale anga mukamakhala m'maofesimu kaya ndi kuboma kaya ndi ku Sunbird komwe kutinenako ndi malo osiyanasiyana simmakhala ndi umunthu kuona kuti munthuyu ngati akutichita supply zinthu ndiye kuti ameneyi amadalira momwemo ana ake kuti akawalipirire sukulu akudalira momwemo kuti adyese banja lake akudalira momwemo and ndizodabwisa kuti mu history ya ma suppliers eh, chaka chimenechi kapena uh, nthawi imeneyi ma suppliers samapasidwa ndalama zawo ma suppliers amachedwesera ndalama zawo and zosatira zake ambiri aja amalandidwa ngongo amalandidwa katundu chifukwa cha ngongole chifukwa musamangoonatu katundu atafika kumenekoko ku Sunbird-ko katundu uja amakhala ena aja atangongola muzikhala ndi manyazi akuluakulu eh, makamakaso eh, inuyo amene mukuyendesa za hotelo mu industry imene ndi ya sensitive industry ikuyenera kuti muzikhala bwino ndi anthu anthu ena amene tikufuna kuwali- kuwalirira lero ndi ogwira ntchito timati support staff ya pa zomba general hospital kumenekuko anthu amenewawa akuzunzidwa koopsa ndi akuluakulu um, aku, aku administration amene kuchokera chaka chatha m'Malichi anaipititsa ku Mandevu kukapanga training support staff osayipasa ma allowance yawo pakana lero anthu achita kugubira e kuipi kupita kwa human resource umu ndi umo kukawakumbusa kuchokera mu March last year kuzafika pakana lero a support staff ya pa zomba general hospital sikulandira ma allowances yawo amene anatengeredwa kuti akapange training ku Mandevu inanso ndija ana- anawatengeranso kukapanga training ina ya acb ku Mulunguzi uko lodge pakana lero imeneyonso sanalandire ndalama zawo tikufuna tikupempheni inu akuluakulu mukamapanga zinthu zanu kumwambako iyi system mukumai- mukumayitana anthu kupita ku training koma ndalama ndi kuzawapasa siku lina imeneyi ndi system imene ikuphinja anthu kwambiri system imene iku, ikupereka chiphinjo kwa anthu anthu ambiri akudandaula muziwe kuti munthu akamapita ku field amayenera atenge ndalama yomweyo akagonere ndalama yomweyo ayisiye ku nyumba athandizire pa khomo musatengeretu kupeza kwa inu bwino ndiye kuti aliyense ndi wopeza bwino izizi zikupwetekesa anthu ambiri izizi zikukhumudwisa anthu ambiri munayenera kuti akuluakulu akubomako ku capital hill mukamapanga ma pulogalamu anu owayitana anthu kuti azikakhala nawo ku ma training osiyanasiyana mukhale ndi system yomapasa anthu ndalama zawo otherwise this system is very very stupid system yozuza anthu kwambiri mukuyenera musamalire anthu ena amene ndikufuna ndi apase warning lero ndi ogwira ntchito ku chipatala cha mangochi makamaka ma qualified nurse and doctors kuchi kuli mchitidwe kumangochi mchitidwe osakhala bwino umene ngati siusamaliridwa anthu ambiri afa chifukwa kumeneko anthu amene ali ma qualified nurses komanso doctors akumasiyira ntchito anthu ochita training kodi anthu amene ajawo ama trainee aja akatenga ndalama ka mankhwala ndikumpasa munthu molakwika kodi munthu ameneyo sangafe koma inuyo muli bize mmafoni mwanu muli bize kucheza muli bize kumayenda bawo yet you are, you are a qualified doctor you are a qualified nurse and zimenezi sizingochitikatu uh, nkhani za negligence sizingochitikatu kumangochi kokhaya almost three quarters ya zipatala muno mmalawi ndipo ndikupempheni inu a minister of health pena pake taziyenda ndi kungokhala ndi surprise visit mwachisanzo kungoyenda mwa, mwa, mwa chinunu kupita ku chipatala cha kumangochi mukaone mmene akupangira ma doctors manesi amanyenya kuopsa sagwira ntchito yawo kugwira ntchito monyinyirika ndi kuwasiya anthu okuti ndi ma trainee izi zikhoza kubweretsa chiopsezo komanso kupangisa kuti anthu ambiri azingofa koditu imfa zina zimene mmaziona zikuchitika mu zipatalamu si imfa zo- zokuti zokonzekera imfa zawamba zadala chifukwa cha negligence so ndimafuna ndikupempheni inu aku ministry of health kuti you must discipline your people makamaka aku mangochi district hospital amene akunyalanyaza kwambiri ma qualified nurse ma qualified doctors amene akuzunza kwambiri akuzunza anthu komanso sakufuna kugwira ntchito akuwasiyira anthu amene sali qualified anthu okuti bwezi pano akumawaphunzitsa iwowo kuti aziphunzira ntchito akutenga ntchito yonse kuwasiyira anthu ngati amenewo zimenezizi sizikukhala bwino mu democracy ndangofuna ndikukumbuseni aboma kunena kuti sowano lero ndi siku la namba 23 komanso mwina 24 kapenanso mwina 25 ma civil servants sanalandire ndalama zawo mukuyenera kuti nanso kumeneko mukamapanga mapulogalamu anu muzidziwa kunena kuti pano zinthu zavuta koditu pakali panopa zinthu zakwera koopsa zinthu zakwera shuga uja amene tinkamgula monye tinkanena kuti ndi wodula uja panopa ndiye wakwera kwambiri izizi izizi mukuyenera kuti musamalire kwambiri Chifukwa chimene chinapha anzanu aja a mcp aja inunso ngati simusamalira chikuphani. Musakhale busy kuzilemeresa chifukwa panotu ngakhale ma ministers ambiri alemera kwambiri. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TA Mabuka, Box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.
osaiwala kupanga subscribe to our channel malawi news daily updates kuchitira kuti tikapanga upload nkhani za nyowani inuyo muzilandira notification